ụtụtụ eke ọma ndị igbo eke tata dịrị anyị mma eke tata gazie eke tata wetara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe eke tata wetara anyị ogologo ndụ wetara anyị arụ isi ike tata wụ ụbọchị eke ụbọchị izizi n'izu ndị igbo asị m ihe ọma meelụ gị ọmaka meelụ gị tata ya dịrị gị na mma n'ụbọchị taa onye ị na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe ị si anụ onu m bụ ọkija anambra steeti ebe ahụ ka ị si anụ onu m ọkija ihiala local government dị na anambra steeti chetakwa na otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp I have only one WhatsApp number 081-861-13606 ya gazielu gị gị bụ onye ọma na-ege m ntị n'ụbọchị tata ihe ọma meelụ gị o nwere ihe m chọrọ ikwu okwu na ya agaghị m egbu oge gị o nwere ihe m chọrọ ịrụtụ aka na ya ihe a na-akpọ ọgbọ n'uke ndị ọgbọ n'uke otu ọgbọ n'uke ọgbọ n'uke bụ ndị gị na ha bịara ụwa ofu oge ndị enyi gị na ha bịara ụwa ofu oge ndị otu gị gị na ha bịara ụwa gị na ha reincarnatili gị na ha nachighatara n'ụwa ofu oge mana tata ha nwụọna mana tata ha anachigakwana ha nọrọzi n'ụwa a ị nọ tata ọ ndị a ka a na-akpọ ndị otu ọgbọ n'uke ndị a na-agwa gị ihe a o nwere ọ dependịrị ka ọ dependị ka ndị si akpọ ya o nwere ndị na-akpọ ya ndị otu ọhịa ị nwee otu ọgbọ n'uke a ndị a ga na-aghasa ihe ị na-eme ndị a ama nkwe ka ị pụta ife ndị a ama nkwe ka ihe ọma mee na ndụ gị because ọ ndị gị na ha bịara ụwa ofu oge tata ha anwụgo ha emezurozi ha efulfillirozi destiny ha ihe ha jiri bịa ụwa akara aka ha ji bịa ụwa ha emezurozi ya ha nwụọ ngị nwa bụrụ onye ka dịzi ndụ ha na-afụ ka obi ana-agbawa ha ha na-afụ ka ị na-eme ihe ha na-afụ ka ị na-aga n'iru obi ada adị ndị a mma ha ebido na-ejidesi ihe ị na-eme bido na-emebisi ihe ị na-eme mgbe ụfọdụ ị nwere ike ị lụọna ọlụ ị chụọna aja mmiri ị kwesịrị ka ị chụọ ị bụrụ somebody nwere otu ọgbọ n'uke ihe ka ga na-esiri gị ike ị bụrụ somebody nwere otu ọgbọ n'uke ihe agabeghị agazi ntu kwesịrị ka ihe ahụ si gazie o ji wee dị mkpa ka ị na-eje n'afa na-ajụ ese onye ọbụla na-eje n'afa ada anwụ gboo gboo onye ọbụla na-eje n'afa ada anwụ ngwa ngwa ị na-eje n'afa na-ajụ ese afa ga na-ereveal ị bụrụ somebody nwere otu ọgbọ na uke e meelụ gị ihe ndị otu ọgbọ na uke enwee ike rapụ gị aka a lụọ ọlụ dị na ya e nwere usoro dịka ndị si alụ nke fa a lụọ ọlụ dị na ndị otu ọgbọ na uke gị a ndị otu ọgbọ na uke enwere ike hapụ gị ewepụ gị n'ebe ha nọ ha arapụ gị ị nwee ike mezuo ebumnobi i jiri bịa ụwa ụfọdụ n'ime ndị otu a na-agwa gị okwu ụfọdụ bụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ụfọdụ bụ ndị nwụrụ n'accident ụfọdụ bụ ndị riri na mmiri ụfọdụ bụ ndị kwụrụ ụdọ ụfọdụ bụ ndị ji aka ha wee napụ ndụ fa n'ike ọ bụrụ na ị nwee otu dị ntu a ha ga na-emechi akara aka gị na-agbachi ụzọ gị ọ bụrụ dịka ụmụ agbọghọ before ị nụọ di onye a na-abịalụ gị di before ị nụọ ya onye ahụ nwaanyị ị chọrọ ịnụ nwoke ị chọrọ ịnụ jee n'afa jụọ ese ka ị malụ ihe so onye anwa ọgbọ na uke nwere ike ime nwaanyị o jere ịmụ nwa ọ nwụọ ọgbọnuke ọ ha bụ ya ndị ọgbọnuke a bụ the ọ ha bụ the main people na-egbu nwaanyị n'afọ ime ọ bụlụ nwaanyị ndị ọgbọnuke so nwaanyị jee ịmụ nwa nwụọ n'afọ ime ha ama nkwe ka ọ mụọ nwa due to na ha nwa emezuru o nwee ike ha nwa onye ahụ otu gị anwa ọ nụrọ di ya fọdụ ịmụ nwa ọ fụzie na gị nwa anụọna di wee na-ejekwuzi ka ị mụọ nwa ha nwere ike igbu onye ahụ n'afọ ime mana i si n'oge na-ajụ ese n'afa chọpụta ụdị ihe a egbochie ya ị gaba n'iru ọ bụrụ nwoke ka ọ bụrụ nwaanyị ka ị chọrọ ịnụ as nwoke ị jụọ ese onye ọ ga-adabalụ gị na ya e nwere onye akara aka gị na ya ama match o nwere onye chi gị na ya ama mbinwu o nwere nwoke na nwaanyị chi ha naabọ ama nnọnwụ n'ofu ime ụlọ ị fụ na ị nụọ nwaanyị dị ntu everyday a na-akọ ọnụ na-anụ ọgụ ị nụọ nwaanyị dị ntu everyday ihe a na-adaghata ghata ghata ị nụọ nwaanyị dị ntu a ihe a na-aghasa business gị ebido na-ada mgbe ụfọdụ ọ bụrọ sọ ndị mmiri na-eme ya business gị nwunye gị nwunye ị nụtara bụrụ onye nwere ọgbọ na uke so ha ga na-etinye aka na-aghasa business gị na-eti mkpọrọmasị n'etiti gị na di gị na-eti mkpọrọmasị n'etiti gị na nwunye gị ị fụ nwunye gị ọ dịka ị fụrụ ekwensu ndị ọgbọ na uke na-eme ya mana isi n'oge jee n'afa igbochie ihe a ya ịkọtụọ ya ndị ọgbọ n'uke nwere ihe ha dị eme ịbụrụ nwanyị inwe otu ọgbọ n'uke a na-agwa gị na ibido business ọbụla ibidoro ọ kụpịa ibido business ọ na-aghasa ị nwere ike isi n'ime na business nke a mee ndị mee nke a mee nke a mee nke na business mere ehie na nne o nwerọ nke na-agazi ị nwere ike inwe otu ọgbọ n'uke ọ bụrụ sọ ndị mmiri na-eme ya otu ndị nwụrụ anwụ otu ndị ọhịa iwe a na-ewe ha obi ama ndị ha mma na ngị nwa dịzi ndụ na-emezu akara aka gị na ngị nwa dị ndụ na-eme ife gị na chi gị ji bịa ụwa ha ma nkwe ha ga na-egbochi ụzọ a ka ị ghara ịpụta ife ka ihe ọma ahụ chi gị debelụ gị ka ị ghara ịfụ ya otu ndị ọgbọ n'uke ọ dị ezigbote mkpa ị bụrụ onye nwere ya ka ị gbaa mbọ fụ na ejituru ya ka akara aka gị nwee ike pụta ife ihe niile abụrọ ndị otu mmiri ha na-egbochi ụzọ rie nne ị na-alụ ọrụ mmụọ ha na-akụsị ya ị na-alụ ọrụ mmụọ ọ- ya- ha bụ angry spirit mmụọ iwe dị n'obi they are angry obi adịrọ ha mma na-ajụ ese n'afa n'ihe niile ị na-eme onye ọbụla bụ onye gboo igbo onye ọbụla bụ onye igbo na-ajụ ese n'afa ka ị chọpụta na ihe dị ntu a ọ dị n'ime ndụ gị before ọ ghasasịalụ gị ihe ka ị chọpụta na ihe dị ntu a ọ na-eme gị before ọ dị nya ihe o mebiri gị adị njọ ijituo ndị a na-akpọ ndị ọgbọ n'uke o nwere ndị na-akpọ ha ndị otu ọhịa ijituo ha ime akara aka gị ọ dịrị gị na mma ihe ọma enwe ike mezuo na ndụ gị nwee ike pụta ife ọganiru enwe ike bata n'ebe ị nọ udo enwe ike dị n'ime ndụ gị a o nwere ụdị ụdị ụdị marriage ị ga-abanye o nwere ike mgbe a na-eme ọyị ọ na-atọ ọnwụ na ịjụrọ ese ma ọ ga-adaba n'etiti gị na onye a ịnakpu na the marriage ibido fụba ihe ikwesịghịzi ịfụ ibido banye n'ọkụ ịbanye n'ọnọdụ ikwesịrọzị ịnọ ịbanye n'iru uju ịbanye n'ihe arịrị ị na-asị keezi ihe bụ ọnọdụ a na ọ dịrọkwa ntu a mgbe mbụ ọ ndị uke ndị ọgbọ n'uke o nwere ike mgbe ị dị na agbọọ mgbe ị na-ebido ime ụwa mgbe ị dị na agbọọ ha ma ngosi ọ ma mpụta na ị nwere ha mana mgbe ibido ọ dịka ịchọbago ịghọ mmadụ mgbe i bidoro dịka ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị mgbe i bidoro dịka ọnọdụ gị achọbana ịdị mma ndị ọgbọ n'uke a bidoba naba n'ebe ị nọ mgbe ọ dịka ọ dịbagoro gị mma ndị ọgbọ n'uke ebido ịghasasịrị gị ihe ha ebido ibu gị agha ha ebido ịscatter progress gị gbaa mbọ fụ niile jee n'afa inwe otu ndị ọgbọ n'uke ha emetuo ya emetuo ya ọ na-abụ nwaanyị a- a- ejere ịmụ nwa anwụọ ọ na-abụ nwaanyị nwaanyị mụọ ụmụ one na one nwaanyị anaba ọchịsị ụmụaka ya bụrụ onye nwụrụ anwụ ọ ihe dị n'ọgbọ n'uke ka m sị ka m lụtụ aka n'ụbọchị tata ya dịrị gị mma gị bụ onye ọma na-ege m ntị ya dịrị gị mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ihe ọma melu gị tata ọfọ m na-agọ n'isi gị tata bụ ka ihe ọma mee ọfọ m na-agọ n'isi gị tata bụ ihe ọbụla bụ ihe bụ mkpa gị ihe ọbụla bụ ihe mgbagwoju anya dị na ndụ gị ihe ọbụla bụ ihe arịrị na-eme gị tata ka o bie tata ya dịrị gị mma cheta na onye ị na-anụ onu ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m bụ na ọkija ihiala local government dị na anambra steeti cheta na otu akara ekwentị ka m nwere bụ whatsapp nọmba m 08186113606 ya dịrị gị na mma n'ụbọchị tata ekpere ọma ọfọ ọma ndụ ogologo ihe akụ akụ ihe enwenwe ka m na-ayọ n'isi onye ọbụla bụ onye igbo ka m na-ekpe n'isi ndị enyi m na mba ụwa gba gburugburu ka m na-ekpe n'isi ụmụ m na mba ụwa gba gburugburu ya gaziere gị n'ụbọchị tata ya dịrị gị na mma anyị ga-afụkwa oge ọzọ ya gazie ka emesịa nụ